Лъэпкъ ныпыр, къэралыгъуэ ныпхэр къызэрежьэрэ къэралыгъуэ псом, лъэпкъ псом къызэдащту, зэдаӏыгъыу, зэдайуэ къызэрежьэрэ къыщежьар епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэуххьэра? Псалъэм папщӏэ, Европэм инджылыз, француз жыхуэтӏэхэм дей къыщыщӏэдзауэ укъакӏуэурэ адрей лъэпкъхэми, Италие сытхэм къыщежьар ауэду куэд щӏакъым, ауэду ныбжьышхуэ иӏэкъым езы къэралыгъуэкӏэ, мыбдей фӏыуэ зыхэвгъэкӏ, амыхъумэ пщыгъуэкӏэ. Уэркъыгъэкӏэ сыткӏэ ныпхэр куэд щӏауэ къокӏуэкӏ, пасэрей дыдэхэм къыщежьауэ адыгэмикӏ, адыгэри абы ящӏыгъу дауикӏ, къадокӏуэкӏыр, ауэ къэралыгъуэкӏэ лъэпкъ нып жаӏэу къызэрежьэрэ епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэуххэм деж. Псалъэм папщӏэ, мы Урысей къэралыгъуэшхуэ нобэ дызыхэсым и ныпыр япэ дыдэ къэралыгъуэм ейуэ, лъэпкъым зэдайуэ я зэхуэдэу абы и лъабжьэм щыщӏэувар Александр етӏуанэм, и тепщэгъуэм щыгъуэ минрэ щийрэ хыщӏрэ тӏу щыплӏыр зы илъэс бгъупщӏкӏэ сыщыуэнкӏэ хъун тӏу щӏэжыр. Абдей хьэндей куэд ауэду щӏакъым. Дэ ди ныпыр, дэ ди лъэпкъ ныпыр дызэдайуэ, адыгэм ди зэхуэду дыдеу ныпыр къыщаӏэтар, ныпыр ягъэлъэпӏэн щыщӏадзар минрэ минрэ щийрэ щэщӏ гъэхьэм дей къызгурыӏуэр изор. Минрэ щийрэ щэщӏрэ и гъэращ. Абдей къыщожьэ адыгэ псом я зэгъусэу, зэрыӏыгъыу ныпыр зэдай зэрыхъурэ. И тхыдэм и къежьапӏэр абдей нобрей адыгэ ныпым, ауэ къэпсэжыӏыпхъэщ адыгэхэм нып и лъэныкъуэкӏэ сэ псынщӏурэ сыпсэлъэну къывгурымыӏуэӏамэ сыкъэвгъэувыӏэурэ фыкъызэупщӏми зыри емыкӏу илъым. Ныпкӏэ упсэлъэну сым псалъэм папщӏэ адыгэхэм ныпым теухуауэ нысашэ нып яӏа. Пщы уэркъ къэсыхукӏэ езыхэр зауэм я шуудзэхэр щыӏуашэм дей къыхэгъэщхьэхукӏауэ я лъэпкъым и дамыгъэр, и кӏыпхъэхэр тетуэ езым я нып, езым и фэ, езым и щӏыкӏэхэр яӏыжуэ. Нысашэ ныпыр жысӏар нысашэ ныпым псалъэм папщӏэ нысашэм, джэгум Шыгъажэ щекӏуэкӏынумэ, а пщӏантӏэм зы мазэ нысашэ зиӏэну унагъуэм, ар Ащхъуэтхьу щытмэ псалъэм папщӏэ, унагъуэм и пщӏантӏэм Къурыкъу жаӏэ, Къурыкъу жаӏэ лъэбакъуэ зыхыбл и кӏыхьагъыу пхъэшхуэ хасэрти, нып, нысашэ ныпымрэ шыгъажэ нып, жари шыгъажэ щыӏэну щытымэ, шыгъажэ ныпыр и кур хужьу, и нэзыр удзыфэкӏэ къэщӏыхьауэ, къэдыхьауэ мис ауэдурэ хасу щыта. Абыкӏэ уӏэбэрэ ныпым тепсэлъыхьыным, адыгэ къуажэ къэсыхукӏэ, пхъэнкӏий, куэншыб идзыпӏэр, свалка жыхуэфӏэра, идзыпӏэхэр зы щӏыпӏэ дей щыӏэу щыта, псыхъуэхэм Псыхъуэм пэӏэщӏэуэ, псыхъуэм пэмыгъунэгъуу псым фӏей хэмыхьэн щхьэкӏэ, абдежым деи къурыгъ хатӏэрэ, къуажэ псом дэндей ущытми уплъэмэ плъагъууэ, нып хужь хатӏэу щыта куэншыб идзыпӏэр. Абдей уфӏэкӏрэ, абдей щыхыфӏумыдзамэ, къотхьэкъуу щыта псыхъуэм дэбдзэу ядэртэкъым. Сэ сщӏэрэ нэгъуэщӏыпӏэ ар къыщемызэгъ дей а куэншыбыр щызэрахьэу щытакъым. Мыдрейуэ иджы езы ныпым дей къэдгъэзэжынщи, мис адин зи кӏуэну змэ. Езы нып, мис мы нып, лъэпкъ нып хуэхъуам дей къэдгъэзэжынщи, кӏэщӏурэ дытепсэлъыхьынщи, вагъуэ пщыкӏутӏыр къызыхэкӏам щхьэкӏэ, дауэ зыгуэрхьэри, зэгурымыӏуэ зыгуэрхьэри щыӏэщ, фэри интернетым фихьу къыщӏэкӏынущ, ауэ нэхъыбэуэ щӏэныгъэлӏ, щӏэныгъэм нэхъ хуэгъэза псалъэм папщӏэ Бгъэжьнокъуэ Бэрэсбий тхыдэ щӏэныгъэмкӏэ доктор Абы нэхъ тригъэчыныхь, нэгъуэщӏ зыгуэрхэми иджыпсту я цӏэхэр къисӏуэн кӏыхь хъунущи, нэгъуэщӏ зыгуэрхэми сэри къадызощтэ, сэ си щхьэкӏэ. Дэ ди щхьэкӏэ жызоӏэ, уэри укъытхыхьэрэ? Ди щхьэкӏэ нэхъыбэ. Мыр лъэпкъ пщыкӏутӏ сыт жыхуаӏэр, лӏакъуэ, адыгэ лӏакъуэ пщыкӏутӏ жыхуаӏэр арауэ къыщӏэкӏынукъым. Мыр къызыхэкӏыр адыгэм езы Пщыкӏутӏ бжыгъэр игъэлъапӏэу зэрыщытар игъэлъапӏэ, игъэлъапӏэхьэм зыр, щыр, блыр, бгъур, пщыкӏутӏыр сыт щыӏа иджыри нэгъуэщӏ бжыгъэ. Сакральные.
А бжыгъэхэр нэщэнэ хуэхъуауэ адыгэм ӏуэхугъуэ зырыз хэхахэм я нэщэнуэ, ауэдэу пщӏэ хуищӏу игъэлъапӏэу сакральнэ, ара? Да.
Латиныбзэкӏэ сакральнэ ауэдууэ. А бжыгъэхэр егъэлъапӏэ. Абы щыщщ мы пщыкӏутӏыр. Къызэрытфӏэщӏымкӏэ, къазэрыфӏэщӏымкӏэ, иужьрей щӏэныгъэлӏ елэжьахэм ятхам зэрыжаӏэмкӏэ, а вагъуэ пщыкӏутӏыр къызыхэкӏыр ӏэпкълъэпкъ пщыкӏутӏ жаӏэри ӏэпкълъэпкъ пщыкӏутӏыр зэхуэдэу, ӏэпкълъэпкъ пщыкӏутӏыр зэхуэдэу къалъхуащ. И ӏэпкълъэпкъ пщыкӏутӏыр зэхуэдэщ узыншагъэм, лъэщагъэм. быдагъэм и нэщэнэщ. Атӏэ иджы мыр къапщтэри, езы лъэпкъым адыгэ жылэ псом хуэхьауэ, хуэгъэзауэ жыпӏэмэ, а пщыкӏутӏыр ар зыпкъыу, зыщхьу, лъэпкъыр зыпкъ зыщхьу къищтыуэ, а ӏэпкълъэпкъ пщыкӏутӏыр цӏыхум зэрыхуэгъэзам хуэдыжу, хуэдыуэ зыпкърэ зыщхьу зэкъуэтыныгъэм, зэкъуэтыным, зэхуэдэным, зэдэӏэпыкъуным, зэрылъэгъуным, зэрылъытэным, хуэгъэзауэ абы и нэщэнуэ а вагъуэ пщыкӏутӏыр апхуэдууэ дыщэ идэкӏэ дыщу, дыщафу а шабзищри вагъуэ пщыкӏутӏри ауэду хадыкӏауэ къыщӏэкӏынущ. Езым шабзэм сынэмысыкӏэ, езым и удзыфэр щӏэ адыгэбзэжькӏэ жыпӏэмэ уафэр къащхъуэ, щӏылъэ щхъуантӏэ. Адыгэбзэжькӏэ удзыфэр вторичну къыщӏэкӏынущ, удзыфэр адыгист мыбдеж щыс щхьэкӏэ тӏэкӏу сохъу. Етӏуанэри фӏэщыгъуэу къыщӏэкӏынущ мыдэ и фэр. Щхъуэ, къащхъуэращ адыгэбзэжьыр. Кӏахэ адыгэхьэми къащхъуэ жаӏэ, удзыфэри жаӏэ, тӏури мыбыкӏи абыкӏи щыжыдоӏэр. Езым и фэр щӏэудзыфэр ди хэкум и нэщэнура, дэ ди хэкур щхъуантӏагъэу, дахагъэу, теплъэ дахэ зэриӏэм къыхэкӏыуэ апхуэдэ нэщэнэщ. Удзыфэм и нэщэнэр Хэкум и нэщэнура Хэкум и дахагъымрэ и теплъэмрэ и щхъуантӏагъэмрэ. Абакӏэ уӏэбэрэ жыпӏэу щытмэ, иджы шабзэхэм дэӏэбэнщи, шабзэм и нэщэнэр. Шабзэр езым лъэщагъэм, гуащӏагъэм, псынщӏагъэм и нэщэнэщ шабзэр. Символ. Символ, да. Нэщэнэр символщ, да. Абы и нэщэнэщ. Езы Абакӏэ жыпӏэрэ иджы сыт щӏэщыр? Ар зы шабзэ. Псалъэм папщӏэ, шабзэр щыр нетӏэ жысӏа, зыр, щыр, блыр, бгъур, пщыкӏутӏыр адыгэм игъэлъэпӏа бжыгъэм щыщщ. Сыт щӏэщыр? Щыр, шабзэр щӏэщыр. Шабзэр псалъэм папщӏэ адыгэр хъыбарегъащӏэ. Мис щыхьэкӏуэр фощӏэ, сщӏэӏым. Горевестник жыхуаӏэра урысыбзэкӏэ. Дунейм зыгуэр ехыжарэ, ар зэрехыжамкӏэ хъыбар иригъэщӏэну, зы къуажэм икӏыу зы къуажэм кӏуэмэ, шукӏэ зэрыкӏуэу щытар япэм щӏэ. Шыкӏэ кӏуэмэ, абы и ша, шалъэм шэр зэрылъыр, шабзэр зэрылъым, колчан жаӏэ. Тюркизм урысым хыхьамкӏэ нэхъ вгурыӏуэн хъунщ.

Лӏитӏым я кум псалъэмакъ къыдэхъуарэ зэкӏужын хуей хъууэ щытымэ, зы щӏыпӏэ хэха гуэр дей, тхьэщӏагъ жыг е Тэтэртуп дей жаӏэу щыта иджыпсту Осетием хохьэ а къэбэрдей щӏыналъэм щыщу щытар, Тэтэртуп дей. Ар фэ фымыщӏэнкӏэ хъунущ, абдей тхьэ щаӏуэу щыта пщитӏ е уэркъитӏ щыхьамэ, зыщымыхьэну я кум зэгурыӏуэныгъэрэ зэкъуэтыныгъэрэ пэжыныгъэрэ къабзагъэрэ дэлъынуэ, шабзэ щызыфӏащӏыкӏыу щытащ абдей. Зы шабзэ. Шабзитӏ зыфӏащӏыкӏыу, шабзитӏкӏэ тхьэрыӏуэ щащӏу щыта псалъэм папщӏэ, лӏитӏ, гупитӏ яку фӏы дэмылъурэ фӏы дэлъыжынурэ зэкӏужын хуей хъуа иужькӏэ, гурыӏуэгъуэ жысӏэр? Зэкӏужын хуей хъуа иужькӏэ гуп я щӏыбагъ дэту щытмэ, шабзитӏкӏэ е зыфӏащӏыкӏыт, е зыӏэпахыу щыта шабзитӏыр. Ари зэгурыӏуэн, зэкъуэтын, зэрыӏыгъын, зэрылъытэн,

и кӏэ нагъэсыну зы щӏыпӏэ дей ирахьэлӏэрэ зэрыжылу, Хэкум къекӏун, Хэкур зыгъэлъапӏэ, Хэкур зыгъэгушхуэ, Хэкур зыгъэбжьыфэ ӏуэху къызэдахьэжьэн хуей иужькӏэ тхьэрыӏуэ щызэхуащӏым дей шабзищ зэӏэпахурэ шабзищкӏэ тхьэрыӏуэ ящӏу щыта мы шабзэхэри, мы шабзищыр дауикӏ абы и нэщэнэр зэгурыӏуэныгъэм зэкъуэтыным, Хэкур гъэлъэпӏэным, псынщӏэным, узыншэным, пэжыным, щыпкъагъэ пхэлъыным, цӏыхур гъэлъэпӏэным, цӏыхум пщӏэ хуэщӏыныр, езы хэкум пщӏэ хуэщӏыныр, хэкум лъагъуныгъэ хуиӏэныр, хэкур хъумэныр, хэкум къыщхьэщыжыныр, бзэр, хабзэр, щӏыщӏэ, хабзэмэ, бзэмэ димыӏэну къылъэпкъыжми, мис мы гугъу къыщӏывдехьи, мис мы адыгэбзэкӏэ фезыгъаджэ, ар фэ фыхеящӏэ пщэдей фыхъуну щытми, адыгэбзэр фӏулъу, адыгэбзэр щымыӏэмэ, тӏам адыгэм зэрыжиӏар. Бзэр тебзэщи, хабзэр абы и щӏэбзэщ, жиӏа. Бзэр умыщӏэмэ, хабзи пщӏэнкъым. Митӏур зэрыӏыгъщи, мис мы мыхьэр гугъу къыщӏывдехьри, адыгэбзэр щӏывагъащӏэри дымыкӏуэдыжын щхьэкӏэ, дыхэмыкӏуэдэн, дыхэмышыпсыхьын щхьэкӏэщи, мис мы ныприкӏ, нобэ дгъэлъапӏэ ныпри абы и нэщэнэщ, абы и зы. и зы. Нтӏэ, нэщэнэ фыцӏа. Иджы вагъуэм вагъуэ къуэпитхур, вагъуэ къуэпихыр. Гурыӏуэгъуэ жысӏэр? Пятиконечная, шестиконечная звезда жыхуэфӏэра? Вагъуэ къуэпихыр, къуэпитхур дэ адыгэхэм, ди дыщэидэхэм, ди тхыпхъэхэм, ди тхыпхъэщӏыпхъэхэм куэду къыхощ и пасэрей дыдэм, археологхэм къыщӏахыжауэ илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь хьэпшыпхэм де къыщыщӏэдзауэ мыдэкӏэ укъэкӏуатэрэ епщыкӏубгъуанэ, етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и пэщӏэдзэ къэскӏэ ноби щӏадзэжауэ дыщэидэр тхыпхъэр иджыри пащэ, апхуэдэ ӏэпщӏэлъапщӏэхэр диӏэжи, абыхэми я тхыпхъэм а вагъуэ къуэпитхури къуэпихри къыхощ, абы къыщынэмыщӏауэ, мы вагъуэр ди сынхэми кхъащхьэдэсэхэми тетщ, къуэпихуи къыщыкӏуэ щыӏэщ, къуэпитхуи къыщыкӏуэ щыӏэщ. Пасэрей дыдэхэм, Междуречье, Вавилон жыхуаӏэхэм, адыгэ пасэрейхэм хьэтыжьхэр, мо Анадолэм дыщэ къуэладжэ жаӏэ, а Тыркумкӏэ, а хьэтхэр зэрыса лъэныкъуэхэмкӏэ Дэ ди къуэпсыжь здэщыӏамкӏэ укӏуэу щытми, адэкӏэ абы къыхощ абы я нэщэну мы вагъуэ къуэпитхур, а пасэрей адыгэри абы яхэту, адыгэм и мызакъуэу, адрей лъэпкъ пасэрей лъэпкъыжьхэм я нэтемыгъахуэм, нэтемыгъахуэ оберег къывгурыӏуэрэ? нэтемыгъахуэр, нэтемыгъахуэу щыта вагъуэ къуэпитхур, пасэрей лъэпкъыжьхэм де къыщежьауэ, Апхуэдэу къокӏуэкӏ тӏэкӏу адыгэм тӏэщӏэхужауэ щытыми къэпщтэжми ягъэкӏыну иджысту гъэщӏэрэщӏауэ, модернизировану къэпщтэжмэ гъэщӏэгъуэн хъункӏэ хъунщ. Ныпыр, сэ, сэ си гупсысэ иджысту жысӏэну, ныпыр зэдэдиныпщи, адыгэ лъэпкъыу щыӏэм псоми, дэнкӏэ щыӏэми, хэкурысымикӏ, а Мэздэгу дей щегъэжьауэ, Сочи нэсыхукӏэ адыгэ хэкурысымикӏ, абы къыщынэмыщӏауэ адыгэ хэхэсу дэнкӏэ хэпхъауэ щыӏэми, ди ныпщ, ди лъэпкъ ныпщ, абы и тхыдэр тӏэкӏу жытӏащи, пэжым ухуеймэ, дгъэлъэпӏэн хуей, дгъэлъэпӏэн хуейщ, мыдэ ди ныпщ, пщӏэ хуэтщӏын хуей, хуэтщӏын хуейщ, абы акӏэ-мыкӏэ зэбгрыддзу пщӏэ хуэдмыщӏу нэмыплъ етхын хуей, хуейӏым. Ауэ мыбы къыпысщэнщи, сэ си гукъеуэ, сэ къызбгъэдэкӏыу жытӏэнщи, Хэти и нэ щӏэтӏу, дэн деи къыщыдгъэбыбын хуейм, дэн деи, дэн деи къыщетлъэф, ауэ а псалъэр къысхуэвгъэгъу, зы, дэн деи къыщетлъэфэкӏын хуейуи, зыгуэрхэм я нэ щӏэтӏун хуейуи щытӏым, ауэ мыбы дрилъэпӏэн хуей, езы ныпри дгъэлъэпӏэн хуей, игъуу, къекӏуу, дэ къыдэкӏуу, дэ къыдэщхьу. Адыгэм и егъэлеяр зэи фӏэфӏым зы щӏыпӏэ деи, зы щӏыпӏэ деи къыщекӏуркъым, адыгэм. Дыщыщӏалэхэм жаӏэу щыта Ехъутэныч Хьэсэн жари зы лӏы цӏэрыӏуэ исщ, мыбы ищӏы фӏыуэ тӏорысэ хъуауэ. Мы тщӏэ мащӏэ тӏэкӏухэр дэзыгъэщӏахэм ящыщщ, абы жиӏэу щыта урысыбзэкӏэ, Черкесский минимализм жери. Адыгэр щэныфӏэ, сыт щыгъуи

Къыщещхьым дей, къыщемыщхьыми, къыщемыкӏуми щӏыхэпӏун щыӏэкъым ныпым. Ныпым и ӏуэхур гъэлъэпӏэнымрэ дэ абы дрилъэпӏэнымрэщи, зыбгъэлъэпӏэн щхьэкӏэ зыми и нэм ущӏэуэн хуейт. Сэ аращ абы теухуауэ, ауэ ди сэ си гупсысэкӏэ аращ. Аулэдин блэкӏам тепсэлъыхьамэ, нобэрейм кӏэщӏу и гугъу фхуэсщӏынт. Сэ Дэтхэнэ зы лъэпкъми зы лъэпкъри дунейм кърацӏыхууэ езым и ей гуэрхэр иӏэжщ. Псалъэм папщӏэ, ныпым сыхуэкӏуэн ипэкӏэ зы хъыбар кӏэщӏ цӏыкӏу вжесӏэжын газетым къытехуауэ щыта илъэс зыбжанэ ипэкӏэ чех къэралыгъуэм зыплъыхьакӏуэ кӏуауэ зы гуп шхапӏэ щӏыхьа, шхапӏэм адыгэбзэкӏэ уэршэру щысуэ Ӏейуэ къыдэплъ, жиӏащ зы лӏы гуэр, ныбжь зиӏэ зы лӏы гуэри, тӏэкӏурэ къыдэдэӏуа нэужькӏэ къэкӏуатэри, Къэрал якъутэжарат, абы щыгъуэ СССР къэралыгъуэ жыхуаӏэрат зыщыщри, фэ гурыӏуэгъуэщ, жиӏащ мы къэралым фыкъызэрикӏар, ауэ фызэрыпсалъэр урысыбзэкъыми фысыт лъэпкъ, жери. Дыадыгэщ, жытӏати, жиӏа и пщафӏэхэм щыщ гуэр къеджэри, шхапӏэр а лӏым ейурат ар къыбгъэдыхьами, и пщафӏэхэм ящыщ зыгуэрым къеджэри, Джылахъстэнейхэм къазыр зэрафӏэфӏым хуэдэу абыхэм я фӏэфӏ къыщӏэкӏынти, къазыр псынщӏэу яхуэвгъэхьэзырыт мыбы яжриӏэри, мобыхэм къазыр ягъэхьэзырыхукӏэ иджы зы хъыбар цӏыкӏу къажреӏэж абы. Чех лӏыжьым мыдрейхэм къажреӏэж. Хэку зауэшхуэм хэтат лӏыжьыри. Зауэ ӏэнатӏэм сыӏуту уӏэгъэ сыхъуауэ, жиӏа зэман дэкӏри, о, кӏэгъэпшагъэу си нэхэм щӏагъуи ямылъагъуу си нэ къыщызэтесхым шы гуэр къысщхьэщытт, жиӏа. Абы иужькӏэ ищӏэжкъым, къэхъуаи нэгъуэщӏ я унэ щӏэлъу зыкъэсщӏэжауэращ, иджы шым и дзэхэр мо уӏэгъыу щылъым и бгырыпхым фӏигъанэщ абы жыми къыздихьа, къыздихьыжа, шыр къэзакъ лӏы гуэрым ейти, абыхэ, абы я дей къихьа унагъуэм. А унагъуэм сагъэхъужащ, жи. Мыпхуэдэ шы бэлыхьыр сыт лъэпкъ жысӏэу сыщыщӏэупщӏэм щыгъуэ, мыр адыгэшщ, къызжаӏати, дыадыгэщ зэрыжыфӏам щхьэкӏэ, мис мы Ди нэхъ дгъэлъапӏэ дыдэ хьэщӏэхэм яхуэдгъэхьэзыр шхыныгъуэ хуезгъэхьэзыруращ, жери ауэдэ зы хъыбар къэджиӏэжаткӏи. Иджы мыбдеж щӏэсхэм дэтхэнэ зыми унэцӏэ фиӏэ. А унэцӏэр зезыхьэхэр, нэгъуэщӏкӏэ ӏыхьлагъкӏэ къыбгъэдыхьэхэри фызыхэту, зы ӏуэхугъуэ гуэр къыщефхьэжьам дей гуфӏэгъуэ гуэр къефхьэжьамэ, а гуфӏэгъуэр дахэу щыдэкӏам деж, мы лъэпкъым я ӏуэхум пхуэдэу дахэу дэкӏат, жари цӏыхум фӏыкӏэ я жьэм къыжьдонэ. Джы мис абы хуэдэ къабзэ дэтхэнэ зы лъэпкъми кърацӏыхуу дамыгъэ иӏэн хуей. Мыр лъэпкъым и дамыгъэращи, мыр ууейӏым икӏи сысейӏым икӏи хэхауэ цӏыху зытӏум ейӏым. Атӏэ адыгэ жыхуаӏэ лъэпкъым зэрыщытым зэдайщи, мис мыр фӏыгъыу Щӏыкӏейу, зыгуэру зыфщӏу щытымэ, лъэпкъ псом мис мыр зезыхьэм я напэ тефхыура? Илъэс зыбжанэ ипэ абы щыгъуэ фӏыуэ фыцӏыкӏу къыщӏэкӏынт, фэ ику ит классхэм фыщӏэс абы фынэмысагъэнкӏи хъунт. Мис мыпхуэдэу ныпыр иджыри зыгъэлъапӏэри мащӏэ дыдууэ, Абхъазым и утым де машинэ зыбжанэ Ныпыр ину яӏыгъыу нилъэдэжар мы адыгэ лъэпкъ гуэрхэр блэкӏыу, мор сыт зиӏысыр жари щӏэупщӏауэ щыта. Фи фӏэщ фщӏы иджыпсту республикэм мыр зылъэгъуа, мыр сыт зиӏысыр жиӏэнукъым. Ар щӏыжысӏэр сыт? Мыр фӏыгъыу зыгуэр щыфщӏэм дей занщӏэу фызэрыадыгэр къащӏэ. Нтӏэ мыр фэ фыфейуэ, фэ къэфщэхуауэ, фэ фыублауэ щыщымыткӏэ, Къемыкӏуу зыщыфщӏынум дей фегупсыс, адрей сыкъэзылъагъу, ар дыкъэзылъагъухэм, нэгъуэщӏ лъэпкъхэм, мыр зэрыадыгэ лъэпкъыр къащӏэмэ, мыхъумыщӏагъэ тщӏэмэ, ар лъэпкъ псом и фэ ираплъыну ӏэ жыфӏи. Мыр фӏы и лъэныкъуэкӏэ иджыпсту хабзэ яхуэхъуауэ ди спортсменхэм бжьыпэр яубыда нэужькӏэ мыр зыщыщ лъэпкъыр кърагъэлъагъуэ, мыр яӏыгъыу е я плӏэм телъу утыкум йохьэ. Зэрыадыгэр къагъэлъагъуэу, яхузэфӏэкӏ къагъэлъагъуэу, абыхэм къару и лъэныкъуэкӏэ, спорт и лъэныкъуэкӏэ яхузэфӏэкӏ къагъэлъагъуэу щытмэ, апхуэдэ къабзэу гупсысэ и лъэныкъуэкӏэ, щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ дэтхэнэ зыми фэри мыр зефхьэну фыхуитщ. Юристагъ и лъэныкъуэкӏэ. Да.
Фэ хабзэ, хабзэм фрилэжьэну, экономикэм фрилэжьэнущи, мис мыбы къекӏуу, Адыгэ дуней тетыкӏэм къекӏуу, адыгэ гупсысэм къекӏуу, хабзэм къекӏууэ дунейм фэри фытетын хуей? Фэ фхэлъра? Фэ, Тхьэм жиӏэмэ, дэтхэнэ зыми унагъуэу фиӏэнущи, фи бынми зыхалъхьэну. Зыгуэркӏэ фэ фи нэхъыжьхэм, мыр зымыцӏыхуу щытахэм, абыхэми къацӏыхуа, дэтхэнэ зыми ящӏэри мыр къыщыфщтэнум дей фыхуэсакъ. Фи напэ къекӏуу, лъэпкъым къекӏуу дунейм фытетын хуейщи, фыӏейщ жысӏэу араӏым. Мыр къыщыфщтэмри, фегупсысын щхьа вжесӏэуращи, фӏыуэ фыщытщи, нэхъыфӏыж Тхьэм фищӏ псори.
Сэ кӏэщӏу сынывэхъуэхъужынщи, хъуэхъукӏэ яублащи, сэри аракъым жысӏэнур, апхуэдизщи. Фи гугъэмрэ фи гъащӏэмрэ зытехуэу фыузыншэу фефӏакӏуэ зыпыту Тхьэм фыщигъэӏэ.
Зеич лантӏэу гъэшыгъуафӏэ, си адыгэ хэку. Хэку гъэфӏэну сиӏэ закъуэ, си адыгэ хэку. Зи щӏэсэгъухэр зи жагъуэгъум, си адыгэ хэку, хигъэгъуащэу зи мыхабзэ. Си адыгэ хэку. Узи жагъуэр псым хрепкӏэ, Си адыгэ хэку. Кӏэлъыхэпкӏэри епкӏыхыу, Си адыгэ хэку. Уи жьэгу мафӏэ щыужьыхым, Си адыгэ хэку. Дэп жьэражьэу сыпхуэхъункъэ, Си адыгэ хэку. Къурш псы уэру сыкъехуэхми, Си адыгэ хэку, Пшахъуэ налъи пщыщ исхакъым си адыгэ хэку. Зы уӏэгъэ уэ къыптехуэм си адыгэ хэку уӏэгъищэу зэхызощӏэр си адыгэ хэку. Дыщэ шууэ уищӏ си хьэжым си адыгэ хэку. Сэламыхыу сыныпхуокӏуэр, си адыгэ хэку. Ди хэкужьыр дгъэлъапӏэфу, ди бзэр, ди хабзэр зетхьэжыфу лъэпкъ Алыхьым дищӏ.
Гупкӏэ ди фӏэщыгъэцӏэр Нартыгущ, адэкӏэ ӏэмал Кӏасэхэ ящыщщ, Щыкъуийхэ ящыщщ Мурат, Хьэлащтэхэ ящыщщ Исхьэкъ, Кӏуэцӏхэ ящыщщ Зэлим, Мэшыкъуэхэ ящыщщ Инал.
И лъабжьэр щӏылъэм хэмытамэ, Жыгышхуэр сытым хиӏыгъэн?